m'zaka zimenezi zotsatira za kusintha kwa nyengo zachitika ndi kuoneka m'madera ambiri m'dziko muno zina za zisonyezo kuti nyengo ikusintha ndi kuphatikizapo kuchepa kwa mvula kutentha kwambiri Kuchedwa kuyamba kwa nyengo ya mvula kapena ya dzinja, kuchepa kwa nyengo ya dzinja komanso kutalika kwa nyengo ya mwamvu. Dera limodzi limene likupitilira kukhudzidwa ndi kusintha kwa nyengo ndi lino la chigwa cha nyanja ya Chilwa. Anthu okhala m'maboma a Zomba, Phalombe ndi Machinga omwe amadalira kwambiri nyanja ya Chilwa akukumana ndi mbonaona kapena kuti ululu wodza kamba ka kusintha kwa nyengo zinthu zina zimene zachititsa kuti chilengedwe mchigwa cha nyanja ya chilwa chikhale chikuonongeka ndi umphawi kusowa chakudya kuchepa kwa thanzi kudula mitengo komanso kukhala anthu amene amakhudzidwa ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo pafupipafupi. Pofuna kuchepetsa ena mwa mavuto ngati amenewa, mabungwe ena amene si aboma anagwirana manja ndi cholinga chakuti agwirire limodzi ntchito yothandiza anthu amene akukumana ndi mbonaona za kusintha kwa nyengo. Mabungwewa ndi Churches Action in Relief and Development, CARD, Civil Society Network on Climate Change CISONECC, Centre for International Forestry Research and World Agroforestry komanso Trocaire. Mabungwewa akugwira ntchito imene othandiza ake ndi ndalama ndi bungwe la Jersey Overseas Aid lomwe limayika ndalama zake ku nthambi ya Scottish Catholic International Aid Fund. Ndipo pofuna kuti aone mmene ntchitoyi ikuyendera, akuluakulu a mabungwewa anali m'maboma a Zomba, Phalombe komanso Machinga komwe akugwira ntchito imene ikutchedwa kuti JOA SCIAF Lake Chilwa Basin Project. Ntchitoyi yomwe ndi ya zaka zinayi ndi miyezi isanu ndi umodzi ikusonyeza kuti zambiri zikuchitika ndipo anthu ambiri ayamba kukhala ndi chiyembekezo kuti umoyo ulipo ngakhale kuti pali mbonawona kapena ululu wambiri umene ukudza kamba ka kusintha kwa nyengo mayi irene justin amakhala m'mudzi mwa chiputula 2 dera la group village headman malukula kwa ta mwambo boma la zomba iwo akuti tsopano akukwanitsa kutunga madzi aukhondo komanso osawawa mchere kuchokera ku mjigo omwe unakumbidwa pansi pa project imeneyi
pano pakubwera kwa jigo umenewu tikupeza tendere ukhaukha kuchepa kwa matenda kwachepa anthu akuchepa kusegula kwa mimba ndipo ife tanyadira kupezeka kuti kubwera kwa jigo umenewu mayi alinafe chimwala ndi mmodzi mwa adindo a komiti imene ikuyang'anira ntchito zonse zimene zikuchitika pa mjigo umenewu ndi cholinga chakuti ugwire ntchito yake nthawi yayitali Mayi Chimwala akuti amaonetsetsa kuti malamulo amene anakhazikitsa ngati kugwiritsa ntchito ziwiya za ukhondo pamene anthu akujiga madzi pa mjigowu zikutsatidwa. ife tinakhala onyadira pa chitukuko chimene chinabwera kwa agrupu athu anali ngati timapanga nkhalango ya mitengo Nde pa nkhalango ya mitengo tinapezeka kuti timu chimenecho a card ataona amene ali a jowa anaona kuti kudela kuno mazi akusowa ndipo tachiyang'anila choyambilira wani anaona chiputula 2 kuti ndiyosaukilidwadi mazi ndipo nyengo itafika tinachilandila chitukuko ndipo tinagwila mwadongosolo Lero madzi tikumwa, ndipo ife m'mtima mwathu muli mwachisangalalo mu chifukwa chonena kuti miyoyo yathu inali pa chiopsezo chifukwa cha matenda. Madzi timamwa onyansa, timatunga mu zithaphwi, ng'ombe kutunga, kumwa popo, kupezeka kuti ifenso anthu tikamwa pati? Tikamwa popo. Koma pakali pano tili ndithu pa chisangalalo chomveka chabwino chifukwa chokuti madzi athu tingobwera kutunga khavuwa yavumba, sitiyendera mu zithaphwi, tingoyendera kuti tikatunga ku jigo, madzi osamalirika, aukhondo, achitetezo. Gawo la kolera a Miyoyo yathu siili pa chiopsezo chifukwa chonena kuti ife tili achisangalalo. Ku madzi timawatungira atali ngati aukhondo. Kumapita uko komwe kwa Kimu. Chilebe munthu umapumira. Iye ayi pa njinga. Anthu opanda njinga ndi mmene tikatunga mu zithaphwi. Koma titachiona a gulupu a Maluku atati koma mukasiye mu chiputula tu ndipo ife tili wonyadira choyambia wani agupu amalukula athu kuwathokoza pa moyo umene aupanga limodzi ndi afumu awo a chiputula tu mawu ake mmodzi mwa ogwira ntchito ku bungwe la kadi pansi pa projekti imeneyi kuno ku nyanja ya chilwa mayi agatha kaira akuti pali kulumikizana kwakukulu pakati pa ntchito zimene iwo akugwira ndi ukhondo iwo akuti matenda odza kamba ka madzi osatetezeka pano ndi mbiri yakale
project imeneyi ikulimbikitsa kuti tisamalire chilengedwe komanso titeteze so pakuteteza chilengedwe kumeneku tinaonetsetsanso kuti anthu amene tikugwira nawo ntchito asangotitetezera chilengedwe chomwe tikunena chija chomwe chinaonongeka kale kapena kuti kusamalira koma titukire- tionenso kuti miyoyo yawo ndiyotani Tiituku- tiitukule kudzera mu njira zina zosiyanasiyana Ah, mwachitsanzo timalimbikitsanso kuti azitha kupanga ulimi Ah, nga- ah, ngati kunoku kuli ulimi wa mpunga tinapatsa ndithu ndalama magulu angapo 2.4 million kupatula pamenepapa ngati tanena kuti tufata atukulenso tionenso kuti odi health yawo ndiyotani so tita- kunoku pamene tinkayamba project imeneyi tinaonanso titapanga kafukufuku tinapeza kuti madzi amene akumwa anthu ndi osayenerera Nde tili mkatikati mounikira momwemo kuti nanga tsono munthuyu akutisamalirira chilengedwe koma madzi amene akumwa ndi osayenerera, atha kudwala matenda osiyanasiyana. So tinaona kuti ndi bwino kuti mwina tiwapezerepo ndithu ma, ta, tiwapangire, tiwapangire mjigo kuti azimwa madzi otani, oyenerera kapena kuti olongosoka. This project's all about you know, helping people to have better sustainable livelihoods by supporting them to look after the environment. nayenso mkulu woyang'anira ntchito zina ndi zina ku bungwe la SCIAF akuti pamene anthu alibe kapena kuvutikira kupeza madzi aukhondo amachotsa chidwi chawo chogwira ntchito za chitukuko m'madera awo and waterborne diseases can flourish in those kind of environments. So this is one of eight boreholes within the project which will hopefully make a difference to the health of children and women and men living here.
dera lina limene ntchito za JOA SCIAF lake chilwa basin project zikuchitika ndi kwa mfumu ndumba dera la mfumu yayikulu kumtumanji boma la zomba Kumeneko, anthu a m'derali pansi pa Namitoso Forest anadzipereka kuti abwezeretse mitengo yomwe inadulidwa m'nkhalango imeneyi ya Namitoso. Mwa zina, kuderali kumadutsa madzi ambiri a mtsinje wa Domasi ndipo anthu ambiri anali kulima m'mphepete mwa mtsinjewu, zinthu zimene zimachititsa kuti mchenga uchuluke mu mtsinjemu ndi kumapita ku nyanja. ya chilwa ndipo pa tsiku limene tinkajambula pulogalamuyi iwo anali kudzala mitengo mu nkhalango imeneyi ya namitoso ndipo pofuna kuonetsetsa kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito komiti ya namitoso inasankha mayi kukhala wapampando mayi esnat afiki akuti ntchito imene iwo akugwira ikuthandiza kubwezeretsa mtsinje wa Domasi omwe unayamba kuuma. ndi mmene tinayamba kusamala mphukira wathu. Kenaka ndi pamene amabwera azilangizi a ku agriculture. Atafika kwa mafumu, mafumunso anawalandira, anawauza kuti tikufuna msonkhano. Panachitika msonkhano. Atafotokoza malingana ndi mavuto amene timakumana nawo ndi mtsinjewu mmene ulili, kugumukira kwa madzi, kusowa kwa chani, kusowa kwa mitengo, anthu kumangolima mpakana mmadzi. Ndiyeno mafumu aja anachivomereza kunena kuti mfundo imene yabwerayo ndi yomveka ndithu, basi tikukupasani achina athu awawa mugwira nawo ntchito. Ndipo tinayamba kugwira nawo ntchito mu 2014 kufikira mpakana panopa, ndi mmene amatipatsa upangiri, achisamaliro cha chilengedwe komaso kenaka anatiuza kuti muzipanga ma nazale tinayamba kupanga ma nazale kumafesa mbewu mbewu zija nkumazitenga kumazibwelesa kunoko ku nkhalango ndi mmene mukuonera musinjewu pakalepo munali moti somba zimakhalamo komaso pakatipa kusamvesesa kwa anthu kulima mpakana musinje basi nsinjewu unatani unauma Koma mmene tikuyamba ifeyo kupanga dongosolo ndi kuwaitana misonkhano kumawafotokozera zomwe azilangizi amatiuza, akutha kumvetsetsa pang'onopang'ono. Chaka chino madzi sanavute kwambiri chifukwa choti mitengo tikumadzala pakana m'mphepete mwa nsinjemu cholinga choti nthaka isatani isakokoloke. Kukokoloka kwa nsinje mchenga umachuluka ndi mmene nyanja yathu kukuku inatani inaphwera kamba kochuluka mchenga mkulu woyang'anira anthu amene akupeza zinthu zowathandizira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ngakhale akukumana ndi mavuto odza kamba kosintha kwa nyengo ku bungwe la Trocaire a Lawrence Munthali akuti ndi wokondwa kamba ka zipatso zabwino zimene zikuoneka. Iwo akuti anthu okhala m'madera amene akugwirako ntchito akusonyeza zizindikiro zambiri kuti ndi anthu okhala ndi maganizidwe osinthika pa mmene zinthu akuzionera masiku ano. Ntchitoyi tinayamba kuigwira zaka ziwiri zapitazo Panopo tili mu, tayamba chaka chachitatu. Panopo tikulimbikitsidwa kuti tikuona kuti zinthu, mapulani omwe tinapangawo akuyenda bwino. Pali zinthu zina zomwe tikuona ngati kuti tikufooka pang'ono komabe mu zaka ziwiri zomwe zasalazi tikukhala ngati tikonza zinthuzo kuti pulogalamu iyende bwino. Cholinga chenicheni ndi choti tikufuna kuti malo ozungulira Lake Chilwa asamalidwe kuti. anthu amsogolo, mibadwo ina yamsogolo izathenso kupindulanso kuti Lake Chilwaso izawathandize. Lake Chilwa mmene mukuonera imathandiza anthu opitirira 1.5 million. Kumalimidwa mpunga, kuli nsomba kumeneko, kuli zochitachita zambiri zomwe zili zimazungulira Lake Chilwa. So tikaisamalira Lake Chilwa tipangisa kuti. anthu enanso omwe akubwera mtsogolomonso azapindulenso kuchokera mu Lake-lo. Pokambapo za mtsinje wa Domasi omwe ndi ofunikira kwambiri kwa anthu a kuno ku Zomba, iwo anati ndi zonyaditsa kuti anthu ozungulira mtsinjewu akudzala mitengo m'mphepete mwake.
Anthu amene tikugwira nawo ntchito mu kuzungulira Lake Chilwa awonetsa chidwi chachikulu ndipo akuwonetsa kuzindikira kwa kufunika kwa Lake Chilwa pa miyoyo yawo chifukwa chakuti, Mu chaka cha 2016 lake Chilwa inakhala ngati madzi onse anakhala ngati anaphwelamo ndikupezeka kuti miyoyo yawo inasinthika komano panopono tsopano akuona kufunika kwa lake Chilwa ndi zinthu zomwe amapindula mochokera mu lake Chilwamo nde anthu akumvesesa bwinobwino phindu lake plasnso kusamalira misinje yomwe ikumaika madzi mu lake Chilwa nde anthu akunoko aika chidwi magulu palibe magulu omwe tikugwira nawo ntchito amene tinganene kuti samalimbikira or amabwerera m'mbuyo pa ntchito zosiyanasiyana anthu ambiriwo amagwira ntchito opanda kulipidwa china chilichonse komabe atikugwira nawo ntchito limodzi tinganene kuti tili ndi ma volunteers ochuluka kwambiri kuyambira omwe timati ma lead farmers ndi anthu osiyanasiyana omwe tikugwira nawo ntchito mu kuno ku maboma atatu amenewa Tangotsala kumene tikhoza kuona kuti
awa ndi a davison chauluka omwe amakhala m'mudzi mwa nazombe dera la group village chairman namasalima kwa mfumu yayikulu kumtumanji boma la zomba iwo anapita kukaphunzira ku sukulu ya permaculture paradise m'boma la mchinji pamene ankachitira ulimi wosakaniza pogwiritsa ntchito manyowa ochokera ku zinthu zotsala zimene timagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku mkuluyu akuti ndi malo ochepa okha munthu umatha kukwanitsa kulima mbewu zambiri zosakaniza zimene zimachita bwino kwambirinso ngati ukutsatira malamulo onse pamenepa iwo anati ndi okondwa kuti anthu amderali amabwera kudzaphunzira pamene iwo akugwirira ntchito zawo komanso ambiri a iwo ayamba kale kuchita makomo awo permaculture, ulimi wakasakaniza ukupezeka kwa permaculture. Pamenepa pakubwera alimi osiyanasiyana amene akuchokera midzi komanso alendo akamabweranawo amabweranso ndi ena ndi ena. Pamenepa akukopera china chilichonse chimene ndachita malo amenewa chimene mwachiona. Akusangalatsidwa nacho kwambiri kuti ena ali ndi chidwi chokachita makomo mwawo chifukwa choti malowa ineyo akuandifikapo chifukwa choti pamene ndimaononga ndalama yogulira masamba chani nyemba ndi zina ndi zina apapa ndikungogula mchere ndi mafuta basi china chilichonse ndikuchipeza ma garden a permaculture nde alimi akuthandizika kwambiri kuona ni maso chifukwa chilichonse chimene chilipo iwo achiona ni maso. Mbuyomu amakayikira koma panopa akuchiona ni maso ndi akopeka kuti akachite makomo mwawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Scottish Catholic International Aid Fund, a Robert Angove, anati zimene zikuchitika m'madera omwe iwo ayendera ndi zopatsa chiyembekezo komanso zosangalatsa kwambiri. Iwo akuti maripoti amene amalandira ali kwawo ku Scotland akufanana ndi zimene aziona kuno ku Malawi. You know, we can't do the work without them because they're part of the community. They're not just coming in to, you know, Mkuluyu wayamikira ubale komanso mgwirizano omwe ulipo pakati pa mabungwe amene cholinga chawo ndi kuthetsa umphawi komanso kuchepetsa ululu omwe umadza kamba kakusintha kwa nyengo.
Adzala m'madera osiyanasiyana m'minda mwawo a chamuka dickson thebulo ndi mkulu wa ntchito za kafukufuku ku bungwe la international center for research in agroforestry a thebulo ati anthu am'madera amene akugwirako ntchito akusonyeza kudzipereka kwawo pofuna kusintha zinthu zimene zikuwakhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku pamenepa a thebulo anatsindika kuti kusintha kwa nyengo sikusiya koma kuti anthu akungoyenera kupeza njira zopitiliza kukhalabe ndi moyo. lero ni tsiku la mtengo wapatali uh, kuti uh, tatha kuonetsa zinthu zimene zikuchitika kuti tithandize kuti chilengedwe chibwerere mchimake komanso anthu pa umoyo wawo wa tsiku ni tsiku athe ku, kupita patsogolo. N'chifukwa chake uh, ku nkhani yobwezera chilengedwe mchimake uh, tinakaona paja tinakadzala mitengo mphepete mwa mtsinje zijazo ndi chionetsero chabe koma alimi ambiri adzala mitengo imene inafesedwa kuchoka m'manazale iwo aeni anapanga manazale anadzala mitengo yosiyanasiyana adzala m'madera osiyanasiyana m'minda mwawo
nayenso mkulu woyang'anira ntchito zosiyanasiyana ku bungwe la churches action in relief and development card a arthur lichenya ati ulendo waona zimene ntchito zikuchitikira mchigwa cha nyanja ya chilwa wawapatsa mphamvu kapena kuti mangolomera pa ntchito imene iwo akugwira a Lichenya ati pamene anthu opindula agwirira limodzi ndi mabungwe amene akuthandiza pa ntchito za umoyo wawo zinthu zimayenda bwino kwambiri ndipo opindula amakhala mabanja ambiri chitukuko chimayenda ndithu pang'ono pang'ono pamatha kuyamba pamatenga ndithu zaka kuti muyambe kuona zipatso ndiye project imeneyi ifeyo cholinga chake ndi choona kuti um, mabanja osiyanasiyana amene akupindu amapindula uh, mu nyanja ya Lake Chilwa komanso amene amakhala mozungulira uh, catchment ya Lake Chilwa athe kukhala ndi udindo wosamalira chilengedwe ah, pozindikira kuti ah, iwowonso eni ake akhoza kupindula koposa ah, ngati tasamalira chilengedwe ngati nyanja yathu ya Lake Chilwa titayiteteza ndiye ulendo umenewu tinayenda ndi anzathu amene tikugwira nawo ntchito imeneyi ah, anzathu a SCIAF ah, komanso a Trocaire komanso anzathu a CISONECC ndi ICRAF amene tikugwira ntchito limodzi chinthu chimenechi kuti tione kuti kodi uh, zinthu zikuyenda bwanji uh, ndiye zimene taona zatipasa chilimbikitso chifukwa pakanali pano tili mu chaka chachitatu tangoyamba chaka chachitatu mu project imeneyi imene ya zaka zinayi komano pa zaka zitatu zimenezi uh, taona kuti uh, mmene tayenderamo tikuona kuti zinthu zikuyenda chifukwa mmene tanena muja project imeneyi ndi yoona kuti yathandiza anthu kuti ateteze chilengedwe komanso iwo apindule ndiye taonapo ndithu uh, makomiti ambiri ah, amene uh, amasamalira za chilengedwe za nkhalango adzala ndithu mitengo uh, yochuluka ndithu ndi komanso kusamalira uh, mitengo imeneyi uh, ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti apitirira ndithu kusamala mitengo imeneyi kuti uh, uh, chilengedwe mitsinje yathu ikhale yotetezeka komanso anthu amenewa taonapo ambiri amene akupanga uh, beekeeping ulimi wa njuchi munkhalango zimenezo ndipo akuzisamala bwino komanso ena ambiri ayamba kupindula kale akukolola uchi ndikumagulitsa zimenezo zikuthandiza uh, mabanja awo komanso uh, community yawo komanso pali ena amene analandirapo mbuzi ah, ngati chinthu choti aone ndithu phindu ah, mu ntchito yabwino imene aku- aku- akugwira ndipo banja lilonse limalandira mbuzi 5 ndipo mbuzi akalandira mbuzi 5 zija amayenera kuti achitenso pass on kuwapatsa anzawo ndiye zimenezi zikuyenda bwino taonapo ndithu ambiri oti ena ayamba kale kupatsira anzawo e, na mbuzi zayamba kuchuluka ndithu zee zikupa- zikupereka ndithu chilimbikitso kuti kutsogoloku ah, zinthu zabwino zikubweranso zambiri komanso palinso magulu ena makamaka azimayi amene aku- ali ma banki nkhonde amene analandiraponso kandrama ah, pafupifupi 2.4 million gulu lililonse kuti athe kumapanga mabizinesi osiyanasiyana pa magulu magulu awo zimenezinso zikupindula kwambiri tamvapo ndithu maumboni azimayi osiyanasiyana amene akunena ndithu kuti akupindula ndipo mabizinesi akupita patsogolo ndipo akupeza ndalama zochuluka kudzera ah, mu zimene akupangazi komanso ah, tilinso ndi magulu ena amene timatcha kuti ma ah, village beach committees amene amagwira ntchito kwambiri mphepete mwenimweni mwa nyanja imeneyi ya Lake Chilwa ah, ntchito zosiyanasiyana zimenenso angathe kulimbikitsa kuteteza ah, chilengedwe ah, mu nyanja imeneyi amenewanso anapanga mapulani awo ah, ndipo ah, project imeneyi inawathangatiranso kuti tiwapatse ah, kandrama kangachepe ah, about 3 million kuti apange implement uh, mapulani amene anap- anakonzawo ndipo zikutheka ndithu akutha kupanga implement mapulani amenewo uh, ndikumapindulanso iwowo ngati ma uh, communities ma participants komanso ku community yonse kupindula nde ifeyo tikuona kuti uh, ngakhale zaka zonse zisanathe folozo koma kufika pano uh, zikupereka ndithu chiyembekezo
mmene ulendo wanga umafika kumapeto nanenso ngati mtolankhani ndinali wokondwa kuona mmene miyoyo ya wanthu yasinthira kwa ena monga mayi chimwala kutunga madzi ochokera pa mjigo mdera lawo ndi koyamba kwa ena ngati mayi esnat afiki kuona mtsinje wawo wa domasi ukubwerera mchimake ndi zinthu zobweretsa chimwemwe kwambiri. Ndipo kwa ena, ngati a Davison Chauluka, kukhala ndi munda wapakhomo womwe uli ndi mbewu zonse zofunika pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ndi zowapatsa chiyembekezo. Nyanja ya Chilwa ndi yachiwiri kukula ku nyanja zimene zili mdziko muno kutsatira nyanja ya Malawi. Pofuna kuteteza malo amene mbalame zina za mitundu yosiyanasiyana zimabwera m'madambo a nyanja ya Chilwa mchaka cha 1997 anapatsidwa ulingo oti atetezedwe amene pa chingerezi